Hey a chairde agus fáilte ar ais chuig an chocaireacht na Samhna. An uair seo táimid ag gabháil iarracht a dhéanamh leis na úlla taifí a dhéanamh nó na úlla milse a dhéanamh agus tá Faye ag gabháil cuidiú liom go mór mór leis an cionn seo mar seo recipe, so seo oideas s'aici atáimid a úsáid. So an t-aon rud a bheas de dhíth oraibhse ná.

So, tá trí cinn againn anseo, tá muid ag dul a dhéanamh, tá níos mó againn ach bainfidh muid triail as trí cinn. An uair seo beidh an maple syrup de dhíth oraibh fosta agus beidh siúcra de dhíth oraibh. Agus im. Agus im, an diabhal san, ó tá im agam anseo, sin mé go bhfuair, thíos faoi mo thae, ní fhaca mé é.

cuid mhór like bainte le úlla amanna go leor so thart fá Féile na na Samhna so cosúil le Oíche Shamhna bheadh sé ar an chéad lá nó an darna lá de mí na Samhna agus an rud a ba ghrá leo a dhéanamh ná bheadh siad gafa le na húlla, shíl siad go raibh na húlla an rud a inseodh an todhchaí dóibh amanna go leor agus an rud a ndéanfadh siad ná. bhí siad gafa le grá fosta agus cleamhnais a chruthú agus an rud a rinne siad ná fuair siad an úll agus cheanglódh siad é ar shreang agus ansin bheadh bata cosúil le seo ag an taobh eile ceangailte le coinneal agus ansin seo ag cócaireacht anseo agus ansin an rud a ndéanadh siad ná go ndéanadh siad iarracht an craiceann a bhaint le do fhiacla agus. so rachadh sé thart agus bheadh sé iontach deacair mar bheadh sé ar shreang, amanna go leor, agus ansin an rud a dhéanfá leis an craiceann ná go gcaithfeá é thar do ghualainn agus cibé cruth a ghlac sé, más rud é go raibh sé cosúil le litir, más rud é go raibh sé cosúil le symbol, bheadh sin an litir a bheadh bainte le do.

Maith, mór is ea. Ooh, is breá liom an dath seo. Is cinnte. An gcead a bheadh géar thart? Sin, bhí sin deacair do. Yeah.
Ok, so bhain an barr ar fad. Sin an leid mór an lae. Ooh, is breá liom seo. Coiméad deacair. Mm, ba chéir.

Glip. Now, sin amháin. An spatula just sa dóigh is go dtig liom. It will be hard to get the book out, sin iontach crua ansin. Is féidir libh a fheiceáil go bhfuil an caramel ag teacht anois. Ooh! So, táimid ag iarraidh go mbeidh sé chan ina leacht níos mó, so táimid ag iarraidh go mbeidh sé níos cosúla leis an maple nó an golden syrup a bhí agaibh sa chéad dul síos, maith go leor. So sin an cineál cé chomh tiubh is tá tú ag iarraidh go mbeidh seo, má tá sin ceart.

Is ag meascadh í. Oh yeah, oibríonn cream in áit condensed milk nó coconut milk. Uachtar? Yeah. You know ceann a fhaigheann tú sna cannaí? Yeah.
Oibríonn sin agus

an t-aon rud fridge so sin fan go bhfeice sibh, maith go leor, sin ina fhíon anois. Yes. Ok so tá fós cuid mhór fágtha againn so tá muid just ag tiontú é agus ag tiontú é. Sa dóigh is go bhfaighidh muid an chuid is mó de clúdaithe agus is féidir linn. Ó! Ó geal de agus sin. Thug a lán as.

Bhuel, tá mise iontach sásta leis an dóigh a ndeachaigh siad seo. So, an rud atá muid ag dhul a dhéanamh anois ná, tá muid ag dhul iad a chur insa chuisneoir, bhuel, ina dhiaidh dúinn barranna a chur orthu, iad a chur insa chuisneoir agus iad a fhágáil ar feadh, b'fhéidir, uair a chloig agus is dócha go mbeidh siad réidh ansin. Am, beidh fhios agaibh féin, beidh siad crua nuair a bheas siad réidh, maith go leor. Agus cuirigí griangrafanna chugainn, ní thig liom fanacht chun iad uilig a fheiceáil!